ọkwa ifugo video that girl e, e, na na enyi ya nwoke so jee show ọ lapụ ya jee soro Omah Lay na-agba egwu ọkwa ị fụ ya ọ ife a na-agwa unu ha gwara gị ị bụrụ a guy man chụba ego nwaanyị adịghị enwe love nwoke na-alove nwaanyị jide ego ọ ka i jide ego ọ ma ayị gị ọ yịa gị ka m gbatịa nwụọ ife a na-agwa igbo ore nwere m ike ịnọkọta gbaa camera na-asịlụ gị asị na na enyi ya nwoke jelu show na-egekwa ntị ka m na-akọlụ gị akụkọ obodo na asị na ihe ọsọ ya mee na enyi ya nwoke na-amaltreat ya na-eti ya ihe mana enyi gị nwoke bụ ihe gba ticket unu ji wee jee show afụ Omah Lay na onwe ya chọsi onye ọ ya-akpọ ọ bụrụ onye na na enyi ya nwoke nọ maka na ọ ma na o ya emenwu ya ị fụ ka the girl si wee lapụ ya tụrapụ enyi ya nwoke ozugbo e mesịa i soro Omah Lay nabazia tụrapụ ozugbo gbagoo n'elu na-enye ya back rock na-enye ya ihe a ife ị ma na ọ na-enye ụmụ nwoke ọ na-ewe ụmụ nwoke iwe arọbakwula ona gbatịa guy ona aka ụmụ nwaanyị si eme nwaanyị bụ highest bidder ị bụrụ nwoke na-eto eto nwee orientation that your girlfriend can do anything i nwee ya if your girlfriend hurt you o nwezi ife ọ ga-adị gị ka ya nwee obi anwa malụ na enyi gị nwaanyị can disappoint you at any time malụ that enyi gị nwaanyị can fuck your best friend ịghọtago were orientation a tinye n'ime gị o nwezie ka i si fụ enyi nwaanyị with your best friend you will be like oh ama m nwaanyị mụ na ya nabọ so jee ife ọ rapụ mụ je na-agbasa Omah Lay egwu n'arụ ọkụ ya na-ebikasị arụ a na-apịkasị aka n'ala na-apị ya aka n'ike ihe o gosi m bụ na m abụrụ a man na o nwere ife m menwu ife nwaanyị mego mụ na-atụ m fine boy you are too handsome na-elecha a na-alapụrụ onwe ha ọtụ n'azụ onye m kakwa mma nwa mugu gba aka si Dubai bata ka ọ na-ala maka na ha hype ya ha na-alalile onwe m enyi m ha na-alali ihe nwa nwaanyị na-akpọ m fine boy ịghọtago nwaanyị dị so in marginalization ife imel inwe ala name nwee alalụ o nwere nwaanyị ọbụla ị ma egonwu mana ụfọdụ ụmụ nwaanyị asị even your mother has price gị na mama m ọ bụ ọgbọ ị fụ all this new generation ụmụ nwaanyị ihe anyị anụ bụ mpiti kwelu They are not there to support you. They only come to rubbish you, look with you. Hey, Baba Bala. Yeah, with them. mana m kwuo ya ọ dịka ọ na m alikelọ nwaanyị fugo ihe mee m na-achọ bịa ịnụ nwaanyị ọ bụrụ na mara afụtụ ụmụ nwaanyị ma mma na comment na Facebook na Instagram mba nsị ọkwa m nụta onye nke a kịta m kpọli ya je ebe ego na-eji ije fa nọ kịta ma m kpọli ya je ebe ndị ọga ọ dabalụ fa ọ na-adalụ fa enu na-adalụ fa anị hei na nwaanyị mee m ụdị ife a ee eh, lapụ obodo a pụọ nwere ya ọzọ ya o gosi ya bụ that the girl does not belong to you she belong to street

they are so marginalization ihe ọbụna i gosi nwanyị you see why sometimes i got anger ebe nwaanyị nọ nwoke ama emenwu ụdị ife afụ no matter how beast man dị nwoke na-alagodo iso ela o nwee enyi nwaanyị kpọọ ya man like him as in man cannot step to that toes that girls you you you you people are ungrateful being I swear to God, m kwuo ya nwee m n'ime ya. Why will you do your boyfriend like that? Why will you take him to? And akpachalakwa anya bụkwa that girl ya sị ya come. They are having a show. Let us go and vibe Omah Lay Omah Lay. Ọ nọ ka nwa nwaanyị oge anyị nọ secondary school si anwụlụ Iyanya Iyanya na-eti egwu. were foto Iyanya kpojuo na phone ya ife a na-asị m na-asị m mebe six pack ị na-amụ amụ ngwa mba na-amụ